Ndetu mmawa wanso ngati lerotu kukuzungulira ka video akaka ndithu ka Sulemani akumpatsa warning Jessie Kabwila akunena kuti no udziwe zonena kuti tubomatu timapanatu iwe ukhale chete kumeneko osamakhala pansi basi ndikumakamba zokhuzana ndi Mutharika iwe usamale iwe makamaka ku NEC kwanu komweko ee magaye tione limodzi tiyambire pamenepo kenako tikatero tipitilize nkhani yathuyi tikambepo zimene akunena Sulemani.
dzulo walemba pa grupu yanu ya NEC kumeneko ndikunenazi andisuse Kabwila koma ndinawo ma screenshot ako wanenewe pa grupu kuti tamayimbani foni nambala iyi muzifunsa kuti adadi akudwala muzinena kuti adadi sali bwino amwalira Kabwila Kabwila pala ku opposition iko mwabati atambala leko ukafuna kuona kuti boma imatani boma boma limapana Yes. iwe nothing ndikupana tikafuna ndiye asatitenge ngati zitsiru ameneyo eti wapenga chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi ah, what i want to say choyamba chimene ndikufuna kunena nchonena kuti nthawi zina zake eti mukamuona wa misala nde akupanga zake za misala inu ndiye kuti ndikumamutsatizira kumayankhana naye wa misala mumangoneka kunena kuti inunso ndi amisala Komanso nthawi zina zake ndi zonena kuti no. Mukati no muzilimbana ndi nkhumba ili m'matope, ingokuvuvunyezelani m'matope muja. Ndiye chomwe chimachitika, nkhumba ija m'matope mujamu, ayi ndi mwake ndithu imasangalalamo. Koma inuyo m'maonekano achitsiru chifukwa ndiye kuti m'makhala zovala zanu zonse zada ndithudi chifukwa chani? Inuyotu mukulimbana ndi nkhumba ija m'matope. Better munakangoyisiya chifukwa chonena kuti mmene ilimo ndi mmenetu imapangira zinthu zake. Anyways tineneno apa a Jessie Kabwila kuti kaya amayankhula zotani kaya ku group lawo la NEC kaya ndiku WhatsApp group kaya kumeneko nde kulinso wina kaziwotche kumeneko mm ka amene wapezeka zonoti wazitulutsatu zimene zija nde zapezeka kuti wavungira kaya Suleman ife sitinaone nawo ma screenshot amene akunena Suleman mm Komano nde kuti a Suleman abwera ndikumakamba zimenezo nde tizipangabe treat ngati kungoti zimene akukamba eti ifeyo sitili ndi ma umboni komabe let's take it like that mmene akunena kuti zakhala moteromo mm a Jessie Kabwila akutuma anthu kunena kuti no tsopano azifunsano iyayi kodi a Peter Mutharika ali bwanji ee tiyeni ipheduleni no tsopano e adwala iyayi amwalira chanchanchani e, nazaonadi no i think today e, e, dzulo dzulo nazaona kuti kumayenda nkhani ngati zimenezo zonena amakambirana mmasamba amchezo omwe iyayi a Peter Mutharikayo e, ah, wamwalira chani e, basi kundira magaye muzitenga kuti zimenezi hmm? Tinakamba zonena kuti last location imene Peter Mutharika anaonedwa inalitu ku Sanjika Palace mupanga zotani kodi? Bwanji akuboma abwere azayankhulepo komano last location yomwe tinamuona ifeyo ndi ya ku Sanjika Palace chabwino nde kumayenda zinkhani ngati zimenezizi iyayi akudwala ee ali motere zambirimbiri mm ndi awa akubwerano kuzayankha kuno kuti aah utisamale kwambiri mm. Khala ku opposition ko momasuka, ukhale mwaufulu kumenekoko komano nde udekheko kumeneko chifukwa ukati ulimbane ndi boma nde tingopanga zonoti tikupanatu boma ndi chi machine chimapana. I think statement imeneyi let's withdraw it eti. Yeah ndi statement yolakwika imene akuyankhula a a ndani awa a Suleman kunena zonotino boma nchi machine nde chikupana. Chifukwa chonotino munthu wayankhula nde apanidwe ayiso. We can't take away the freedom of speech chifukwa chonoti ndi malamulo akamalola kuti wina aliyense akhoza kuyankhula zimene akufuna kuyankhula eti chabe kungotiso ngati ukuyankhula ngati munthu eti pamene pali uli ndi ufulu nde kutiso uli ndi udindoso onoti zimene ukuyankhulazo kuti ukuyankhula zinthu zolongosoka chifukwa posachedwapa mpa timakambanso nkhani zokhuzana ndi kuti ndi Alexis Kamangira kuona akungoyankhula zinthu kodi akuyankhula zinthu ponoti wapasidwa ufulu oti ayankhule? Nanga kodi no udindo wake ndotani? Ukuyeneranso uone zimene ukuyankhula kuti ndikuyankhula zinthuzi kodi zimveka bwanji. Hmm? So tingonena zoncho kunena kuti akathana ndi Jesse Kabwila I think that's a wrong call kuti ati kum- tikumanga tithana nawo. Ayi ayi ayi ayi tisa tisafike mu levelso imeneyo kachikena yoti akayankhula awo amangidwe akayankhula awo amangidwe ndi zokhazokha zomwe zimachitika zija bwanji tizingozibwezeretsa zomwezomwezi kumangobweretsa zomwezomwezo Ayi zimenezo ayi that's the abuse of power kumeneko kukhala kulakwitsa ndithu ah, kutani kugwiritsa ntchito molakwika mphamvu tingonenano apa kunena kuti no the best way kuthana ndi zimene anthu akuyankhula kuthana ndi achina Jesse Kabwilawa ndikuwachititsa manyazi ende mwachititsa manyazi bwanji inu mungotenga Peter Mutharika uja Mukamtenga choncho apo basi nde kuti mungomutulutsa akatuluka akapanga zina zake basitu achina Jesse Kabwila aja onse nde kuti manyazi okhaokha mwaiona agwidwa ndithu ndi manyazi koma osatino mukhale pasi muzinena kuti yayi ee amene tithana nawo tiamanga ee akhale chete nde muyembekeze zonena kuti muthana nazo iyayi kumeneko kumangokhala ngati mukuwapangaso nde kuti mungowatsimikizira zonena kuti ah nde afuna atimange bwanji afuna atikhazike chete bwanji nde kuti zilipo zilipo

Nthawi ya ndale inatha tatiyeni tizikambana nkhani zonena kuti tingatukule bwanji dziko lathuli eh, kusiyana ndi kunena kuti tizingokhala always kukandana kukandana kukandana oloro awa ayankhule zambirimbiri zonena kuti yayi eh, ah, aujeni a Peter Mutharika awo akudwala pamapeto penipeni ndi zonena kuti no A Peter Mutharika akatuluka nkuonedwa basitu awo nde kuti zawo zatha palibe chimene palibe samene angamve even anthuso amazizora awa ndi andale awa mm or ayankule motani sizikusinthabe zonena kuti Peter Mutharika ndi president wa Malawi nde ndi president is a president ndi wa president that's it kaya andipange bwanji ayankhula motani kaya anyoza motani kaya apanga propaganda yoti Peter Mutharika wamwalira sizikusintha the fact that DPP ikutani ikulamulira sizikusintha zonena kuti inuyo muli m'boma ndipo sizikupereka chiopsezo china chilichonse kwa inu chifukwa chani inuyo muli m'bomamo ka ii muzilimbana bwanji ndi anthu awa tasiyani azikuwa uko nchifukwa chake timakamba nkhani yokhuzana ndi kunena kuti no inuyo mukati muzilimbana ndi nkhumba tu ikuvumbulutsa iku, ikuvwevwenyezani m'matope nde mupezeka zonena kuti mwapeperanso ndinu this is what we are talking about osapanga focus pa zinthu zomwe izo sizingatipindulire Tiyeni tiyang'aneni kodi dziko lino mavuto athu ndi otani, tingakonze bwanji kuti tipite patsogolo. Kodi no nkhani za ma fetereza pamene takolola chonchi nkhani za ma fetereza zikhala bwanji no tizikonzekeretsa bwanji no next season tiyambiretu kukonzekera pano. Vuto lathu linali chani kodi ndi forex nde tipanga bwanji kuti titani tipeze forex kuti kuti mwina mwake tikonze nde kuti mavuto amenewa a fetereza kutsogolo kuno. Tili ndi mavuto okhudzana ndi mafuta oyendetsera galimoto. kodi mafuta mafuta oyendesera galimoto zitha zikhala bwanji yeah tipange bwanji no kuti mwina make next month tisadzakhalenso mma queue kunena kuti yayi mafuta kulibe chani chani tingapange bwanji bwanji tamakhala basi ndikumapanga address zinthu ngati zimenezozo tili ndi mavuto akuluakulu okhuzana ndi katangale kunoku very serious issues zimene zikutibwezeretsa mbuyo how can we do better kuonesa zonoti katangale adzawa tathana nawo chifukwa ndi zimene zikutibwezeretsa mbuyo fix that tili ndi mavuto onena kuti no Koditu katundu uyu inde chakudya chatsika chani chani koma ndekuti no life ya anthu ndi ma salaries sikubalancea ee life yawo ndi ma salaries sikubalancer how can we make kunena kuti no anthu amene akugwira ntchito m'boma kapena azimvanso kukoma kodi nanga ndi anthu amene ama ma business kuti ziziyenda bwino how can we do better for them eti tingapange bwanji no kuti tiathandize Eeh tiziyang'ana zinthu ngati zimenezozo kuti mwina make no ziyende zipite patsogolo dzikoli lidzipita patsogolo instead of kumakhala pansi ndikumayang'ana kunena kuti ayi a Jessie Kabwila mutumiza ma message otere nde ndikufuna nkupatseni warning eh tithana nanu tithana nanu ayiso kaya mupanga shift inu mupanga drift Mukupanga shift your attention to something that is not relevant, Mukuchosa nde kuti chidwi chanu kupitisa ku zinthu zimeneno ndi zosafunikira, zopanda ntchito ngati izo. Let's look at the problem of the day, Vuto lathu ndi chani, mafuta ndi zonena kuti chani, forex, yeah, nanga tingakonzekere bwanji next time, ma fuel, zina zoterozo, kodi mzipatala zathu muli mankhwala, china chonse chili tayale tayale, yeah. How can we do better to fix those problems tikatero ndekuti Malawi tikhalatu ndekuti tamuchitira bwino pamenepo sitinakuvotereni kuti mukakhale basi ndale ndale and izizi za ndale I want to repeat this again no, maybe I want to emphasize ndipange zoti titsindike apa ndikumadabwa ano tsopano anthu a dpp weekend ali busy no kukapangisa misonkhano kaya ndi kuti kaya uko eh guys si nthawi ya kampeni ino zinatha zimene zija mufuna chani kodi mufuna ndekuti no relevance Mufuna nde kuti muzikhala pa pa nsanja nthawi ina iliyonse kuyankhula? Zinatha panopa zimene zijazi. Munawinatu bomatu. Nde mukaimanso pa nsanja mukapangapo chani? Sizingatipindulire zimenezo. And nthawi imene mukaima pa nsanjayo ndi nthawi imene fuel ikuma imapezeka kuti ili ku ku ma filling station nde kuti nkhani za mafuta? No please. Fix the problems, Gwirani ntchito no ngati no, ngati mukugwira ntchito m'boma kaya anakusankhani udindo wanji, gwirani ntchito no ngati ma civil servant anthu oti mufuna mutumikire dziko, patriotic citizens, osati mukakhalenso basi ndale ndale ndale ndale ndale. Ndi zichani zimenezo? Ayi kaya. Mu, mu, pamenepo chabwino ngati ndalama zukuchulukirani zokapangira zimisonkhanozo, funded mmapanga organise ndi ndalama zokhazokha zimenezo, tengani ndalama zimenezo can you help some people empower achinyamata ena ake amene akusowa ntchito kulitu achinyamata akusowa ntchito and ena akungolakalaka titangotuluka dziko muno tipite kunja how can why can't you help those people athandizeni anthu amenewo ndi ndalama zimenezozo kusiyana ndi kunoti muzitenge ndalama zijazi muzi basi no muzikangokhala ndiye kuti pa nsanja nonse pano hey wakuti wakuti hey tithana nawe zokhazokha tunena izi ayankhula Suleiman izi Very useless things, zinthu zosatipindulira, we need zinthu zomwe zingatithandize. Sizisintha kanthu olo a Jessie Kabwira ayankhule zonena kuti chani chani, Peter Mutharika ndi president. Mulimbana bwanji ndi anthu onoti no akungokuwa kuwa uko, akuwe kuwe mapeto peni peni palibepo phindu lomwe angabweresenso mdziko muno. Jessie Kabwira ndi phindu lanji lomwe angatipindulire? There's nothing. Nde tasiyani amenewo azikuwakuwa uko, inu ndekuti uko mukutakula muthandiza Malawi kupitisa pasogolo then in that way tingapange Malawi wathuyu ndikuti mwina mwake no akhale osinthika kusiyana ndi mmene analili mmbuyomu. Akutitu.